Sa. Ok Phaddy. Em Paddy, ar mhaith leatsa labhairt agus mar a dúirt mé leis na cainteoirí eile, b'fhéidir i dtosach báire go ndeiridh tú cúpla focal fút féin, cén cúlra atá a'd, cá bhfuil cónaí ort agus mar sin de, mar chabhair don lucht féachana. Yeah, well tá an méid sin istigh sa phíosa cainte agam. Níl an taithí praiticiúil céanna agamsa is atá b'fhéidir ag cainteoirí eile agus an cur chuige atá agam b'fhéidir go bhfuil sé cliathánach don ábhar i gcomparáid ach agus le bheith macánta nuair a chuir Seán Ó Conláin glaoch orm ag iarraidh orm an píosa cainte seo a dhéanamh bhí leisc orm é a dhéanamh. Níorbh é nach bhfuil suim agam san ábhar agus cinnte ní hé nach ceist phearsanta dhom féin agus dom chlann é. Táim féin is mo bhean Fíona 'nár gcónaí le beagnach leathchéad bliain in Uíbh Ráthach, Bleá Cliathaigh sinn. Gaeltacht bheag scoite is ea Uíbh Ráthach atá ar an dé deiridh ó thaobh na teangan de, má thá an dé féin inti. Agus tá an bhagairt daonrúil beagnach chomh práinneach céanna. Níl áit eile sa tír, is dóigh liom, seachas b'fhéidir tuaisceart Mhaigh Eo, a bhfuil an bánú daonrúil céanna ann ó bhunú an stáit is atá anseo. Dúrt liom féin cad a bheadh le rá agamsa faoin gceist seo ag a leithéid de fhóram. Ba mhúinteoir mé, ach d'éiríos as an mhúinteoireacht tríocha bliain ó shin, táim le plé le filíocht ó shin. Ní socheolaí mé. Is beag mo thuiscint ná m'eolas ar chúrsaí eacnamaíochta ná cúrsaí gnó, is lú fós mo thaithí orthu. D'áitigh Seán Ó Conláin orm, is dóigh liom, de bharr mo thaithí ar ócáidí cultúrtha pobail a eagrú go mbeadh rud éigin le rá agam. Agus ós gur file mé, tosnóidh mé le filíocht. D'réir an Leabhar Gabhála, tháinig Clanna Mhíle, na Gaeil, go hÉirinn ón nGailís i dtuaisceart na Spáinne. Thánadar, agus sin an rud a chuir mise ag cur suim sa rud, thánadar i dtír ar an dtráigh díreach faoi mo thigse ar Bhá na Scealg anso in Uíbh Ráthach. Leag a gceannaire, Aimhirgin, a chos dheis ar an dtalamh agus dúirt, mé gaoth ar muir, mé tonn díleann, mé glór mara, mé damh seacht gcomhrac, mé fiolar ar fhaill, mé deor drúchta faoin ngréin, mé áilleacht fáis, mé torc ar ghail, mé bradán sa linn, mé loch ar mhá, mé suí eagna, mé ga faoi. faoi bhua ag slaí sa chath mé Dia a adhnann tine sa cheann. Sin é mo leagan Nua-Ghaeilge de chuid den mbuntéacs Meán-Ghaeilge. Tá an dán chun tosaigh im aigne agus im shamhlaíocht le beagnach leathchéad bliain. I dtosach, ba toisc gur scéal áitiúil ab ea an dán agus a chomhthéacs, scéal áitiúil a bhí mar mhiotas bundúchasach don dtír ar fad le breis is míle bliain. Ach le blianta beaga anuas tá an dán seo, go dtugaimse anois Coiscéim Aimhirgin air, chun tosaigh im aigne toisc go gcloisim é mar fhorógra éiceolaíoch. De réir an insint thraidisiúnach náisiúnach, glacann Aimhirgin seilbh ar an dtír ar son a mhuintire. Ach is féidir a rá gurb é a dhéanann an taoiseach, an file, an breitheamh seo Aimhirgin ná ionannú nó go deimhin comhtháthú leis an áit nua, le taobh tíre na háite, le fásra, ainmhithe agus éanlaith na háite. Deir sé gur cuid den timpeallacht é féin agus gur cuid de féin an timpeallacht. Sin an choiscéim intinne a thógann Aimhirgin, ag an am gcéanna is a bhfuil coiscéim fisiciúil ar chósta na hÉireann á thógaint aige. Is ar son a mhuintire a thógann sé an choiscéim sin. Dá réir sin, agus dá bhrí sin, má dhéanann an mhuintir sin dochar don dtimpeallacht, is dóibh féin atá an dochar á dhéanamh, is féin-ghortú atá á chur i gcrích. Dar liomsa go bhfuil go leor leor le foghlaim againn fós ón dán sin le Aimhirgin. Mar is intuigthe ón méid a dúras, nílimse inniúil ar fhorbairt eacnamaíochta ná ar chúrsaí gnó. Tá inniúlacht áirithe agam i leith cúrsaí cultúrtha, agus cúrsaí cultúrtha sa gciall is leithne atá i gceist agam. Is léir nach féidir cultúr beo a bheith ann gan daonra chun é a chothú. Táimse ag maíomh go bhfuil easnamh chomh cultúrtha, chomh bunúsach i gceist bánú daonrúil sa lá atá inniu ann is atá easnamh eacnamaíochta. Ní easpa postanna amháin is cúis le daoine óga agus go háirithe lánúin óga bheith ag fágaint na tuaithe. Tá easnamhaí sóisialta agus cultúra chomh bunúsach céanna. Tá bearnaí agus riachtanaisí ann nach leor foirne peile nó iománaíochta chun iad a líonadh. Timpeallacht nádúrtha, stair áitiúil, litríocht, ceol, béaloideas, logainmníocht, drámaíocht, ealaín físe agus an teanga, Tá lárnacht ag baint le nithe mar seo má tá áitreabhaigh cheantar ar bith sa tír, Gaeltacht nó iar-Ghaeltacht, le féachaint ar a gceantar féin mar áit inmhianaithe agus tarraingteach chun lonnú ann seachas le trasna an bhaile a thabhairt air. Tugann teideal an webinar seo tosaíocht d'inmharthanacht na teanga i gcumasú an phobail, agus is maith ann an tosaíocht sin. mar tá sí fite fuaite, dar liom, le inmharthanacht an phobail mar chuid d'eiceolaíocht an phobail sin. Agus leagaim béim ar an bhfocal pobal seachas ar an bhfocal tír agus go háirithe seachas ar an bhfocal náisiún. Nuair a thug Dubhghlas de hÍde an léacht dar teideal 'The Necessity for De-Anglicising Ireland', 's trua liom i gcónaí nár scrígh sé 'The Necessity for Re-Gaelicising Ireland'. Im thuairimse, agus tuigim go maith gur tuairim mionlachúil go maith é, Dhein an t-ionannú cúng náisiúnaíoch idir Éireannachas agus Gaelachas, a tháinig i réim sa tír i dtús an chéid seo caite, dochar fadtéarmach don Ghaeilge seachas a mhalairt. Ba éasca an fhealsúnacht í le béalghrá nó lip-service a thabhairt di agus ba éasca ansin neamhshuim a dhéanamh di. Ba éasca ráiteas dá réir a chur i mBunreacht 1937 ag maíomh toisc gurbh í an Ghaeilge an teanga náisiúnta, gurbh í, dá réir, an phríomhtheanga oifigiúil. Ach má thosaímid amach ag insint bréag dúinn féin mar sin, go náisiúnta nó go háitiúil, is caol an seans go n-éireoidh linn aon rud a chur i gcrích. Ní chun bunreachtúlachta na ceiste atáim ach deirim é seo, ní choimeádfar an teanga beo i nGaeltachtaí na tíre trí bheith ag áiteamh ar dhaoine gur cineál éigin dualgas náisiúnta is ea an teanga a labhairt. Dá mbeadh a leithéid éifeachtach, bheadh an Ghaeilge faoin dtráth so á labhairt go laethúil ní hamháin sa Ghaeltacht ach ar fud fad na tíre. Coimeádfar beo í má chreideann muintir na Gaeltachta gur chun a leasa féin atá sé í a choimeád beo, go mbeidh blas níos fearr ar a mbeatha agus beatha a bpáistí de bharr í a bheith á cleachtadh ina measc. Is dócha gur caighdeán beatha, quality of life, seachas caighdeán maireachtála, standard of living, atá i gceist agam, Ach ar ndóigh, ní féidir caighdeán ard beatha a bheith ann gan chaighdeán sásúil maireachtála bheith ann mar bhonn leis. Breathnaím le héad ar leithinis Chorca Dhuibhne ó thuaidh uainn anseo, agus chím saol cultúrtha i bhfad níos bríomhaire ná mar atá anseo i leithinis Uíbh Ráthaigh. Cé go bhfuil an Ghaeilge lárnach sa difríocht idir an dá leithinis, tá an difríocht sin le sonrú freisin maidir le cúrsaí ceoil, cúrsaí litríochta, cúrsaí ealaín físe, cúrsaí timpeallachta nádúrtha, féiltí cultúir agus timpeallachta 's go leor eile. Nílim ag maíomh nach bhfuil fadhbanna brú ó thaobh teanga agus daonra sa leithinis sin, ach is léir go bhfuil seasamhacht daonra agus eacnamaíochta ann nach bhfuil anseo abhus agus go bhfuil féinmhuinín agus féinchreideamh cultúrtha an phobail lárnach sa difríocht. Agus féach. freisin an borradh pobail agus teanga atá le brath sa Rinn i bPort Láirge. Tá ceist na teanga ar shlí chomh simplí leis seo, is saibhre de aon cheantar sa tír an Ghaeilge a bheith chomh beo agus is féidir i measc phobal an cheantair sin. Ceist eiceolaíochta atá ann, mar atá cíortha go léannta agus go doimhin ag Michael Cronin. Is cuid de mhaoin an phobail an Ghaeilge. Is cuid de mhaoin an phobail an Béarla. Féinghortú don bpobal é aon chuid den mhaoin sin a chaitheamh uathu, díreach mar gur féinghortú é bithéagsúlacht na timpeallachta a laghdú nó a mhaolú. Caithfimís uainn cuing an necessity for de-anglicising a leagamar orainn féin roinnt blianta ó ag tús na hathbheochana. Féach an aragóint áiféiseach sheasc a bhí ann roinnt blianta ó shin faoi Dingle a bheith mídhleathach mar ainm seachas An Daingean. pobal go nimhneach in adharca a chéile mar gheall ar ainmneacha atá araon in úsáid leis na céadta bliain. Ní gá aon rud a chailliúint agus sinn ag caomhnú nó ag athshealbhú na Gaeilge. Níl aon chinnteacht ná éascaíocht freagra ag gabháil leis na ceisteanna casta seo. ach táimse deimhin den mhéid so, ní shlánófar pobal aon phobal imeallach ná aon teanga imeallach muna dtuigtear don phobal gur cuid dílis lárnach díobh a dtimpeallacht áitiúil féin, gur cuid dílis lárnach díobh samh laíocht agus cultúr na timpeallachta sin, agus i gcás na Gaeltachta, gur cuid dílis lárnach díobh an dá theanga atá ina seilbh. Ina dhiaidh sin, agus an tuiscint sin ag an bpobal, caithfidh an pobal cinneadh a thógaint gan iad féin a ghortú. Tá gach straitéis teanga, gach plean teanga, gach ceart teanga agus gach reachtaíocht teanga dar liomsa tánaisteach don mhéid sin. Ós gur file mé, críochnóidh mé le filíocht. Seo dán a scríos le déanaí, dán Béarla, a dhéanann tadhall áirithe leis an méid a bhí le rá agam. Language Loss, for Olivia O'Leary.